igbo bụ igbo ekelee m ụnụ ana m ewetara ụnụ ọnọdụ igbo ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu anọ m be m na village ụnụ ga-ahụ na akwa ka mma n'olu na-anara nwa fresh air na-enwere obi aṅụrị ka turkey ma ọ bụrụkwa mama ifo adịgo si ya na-enwe obi aṅụrị ka turkey ụlọ atọgbuele m atọgbu fresh air ụnụ hụkwa my compound ihe a wụ nwa garden ihe a wụcha plantain m garden m a buru ibu ọ na my husband chọrọ ịrụ na bido idozizi ụlọ gbutusiere m plantain nekwa nekwa nekwa nụ my my garden ihe a wụ akị oyibo m natanụ n'ụlọ bịa kụjisie ihe n'ụlọ dị happy nekwanụ ihe a wụ my house ihe a wụ be m hmm? ihe a wụ my garden m ga-egosi ụnụ ụgụ m ụgụ mịrị amị ihe ahụ ga-enwetakwa ya ahụ ife ọ bụ ụgụ ọha ka katọlik ka m esi nweta ụgụ a na ụmụ nwaanyị bi Lagos ole n'ime unu nwere ụgụ MEC nke nke unu ahụrụ ya unu ahụrụ ụgụ a nke a wụcha plantain ihe nwa wụ ọkụkọ igbo mfụ nnọọ wee m ga-eji eji m nwayọọ na-ewenatachi business m ụlọ m wenatacha bịa m ya na-enwere nwe obi aṅụrị na village fresh air obodo Lagos mmiri mmiri eji akparị mmadụ ụnụ ọ hụkwara ụgụ m ụnụ ọ hụrụ ọgbadụ ụgụ ụnụ na-ahụ ya ihe a wụ my backyard emepekwuona m agbapukwuona m borehole ihe a wụ borehole hmm? ihe a wụ be m ihe a mmiri anyị gbapuru anyị ga-enye ndị mmadụ mmiri wepụtara ndị mmadụ mmiri n'obodo ndị mmadụ a na-aṅụ kedu ihe ị na-emere ndị obodo unu ị kpatara ego wee na-asuppress ndị obodo unu were na-agbapu mmiri na-ere ya ere hmm? nke a wụ ebe m ji nkụ na-esi nri ụnụ hụrụ ya ọkụkọ igbo lee ụnụ ọ hụrụ ya m mechaa ugbu a m abịa rụọ correct kitchen m abịa rụọ correct kitchen eji m ego zụtacha ala ebe m ga na-egbu ugbo ụnụ na-ahụ ya nekwa akwụ hmm? nekwa akwụ e gbutere na my farm hmm? ụnụ na-ahụ ya ị nọ Lagos ka nọrọ ebe ahụ debe ahụ ọ na-asị insecurity nọ n'obodo insecurity nọzie n'obodo anyị agbafuo hapụziere ya onye natabanụ natabanụ village na o suburigokwa ọ bụrụ na ị ka nọ Lagos na-eme na insecurity nọ na a ga-enyere a na-ewerekwa ndị mmadụ na Lagos o mana ha na-eji press na-asuppress ya unu hụrụ m na village nwa m bịa ya ahụ nwa m nwaanyị nwa nwanne m nwaanyị m ji mere nwa ee o mechene school nata unu na-ahụ ya mara akwa n'olu na-akpagharịwa na my compound dịwa happy na-enwe obi aṅụrị lee my farm ọbụbọ m na be m ụnụ wụ ndị a na-eme ụnụ ewere ụnụ ewere m ụnụ ewere concrete wuchie ebe niile a na-esimenti ụlọ a na-achọ ụlọ mma lee cutpụta nwa obere ihe out nwa walkway werezie ndị nke fọrọ afọ mere nwa garden so ị wụ oke ibiri nwaanyị ị nọ na Lagos ị naghị akwado nkwado ịnata ụlọ anatago m na-akụghachi nkwụ na my farms na-akụ um, ugworo that's um, akị ilu m ga-eji ala retirement na-elegharị anya business m ga-eme m ga-eji ala retirement ihe m chọrọ ime wụ m nọchahaala ụmụ m lụhaala nwaanyị mụba nwa ewere m nwayọọ nata ụmụ ụmụ m bụ na village ka m ma-azụ ha m maha azụ ha any other place ọ ka ndị China si eme ndị China a na-amụ nwa a na-akpọlata n'ụlọ a na-azụ a na-etinye culture ha n'ime ụmụ ha ị ka nwere ego because e nwere mgbe ị ga-emecha ị gaghị adịzi young inwe ego ịkpata ego a anyị ahandụgo over our business to ụmụ anyị nwere nwa m kpọjiri obodo oyibo m nwee ya ha mụ ga-aga dashịa ndị ọcha be ya na-ereka so ị bụ nwaanyị igbo achọrọ m ka ị were nwayọọ chebee echiche mara ihe ị ga-eme unu hụrụ atụ ka m na-ata ihe ọbụla bụ bekee bekee anyị ewere toothpaste ịtawa atụ wee fuo gị eze hapụga our culture na-edozi anyị ahụ ee ụnụ fụrụ m n'ụlọ nwa ihe dị ka guy nwa ihe a na-eme na guy ihe a wụ ka anyị si adị ka anyị si eme ehe so ana m agwa nwaanyị ọbụla ee chebara onwe gị echiche ọ wụrụ na uche gị adịbu n'ụnọ natawa na enwerọ ife na-eme enwe ife na-eme anyị agbakọ agbakọ chụpụ ya ọ ihe o kwesịrị anyị ama agba ọsọ be nna anyị hapụ ya ndewonu